o nwere ofu nwanne anyị na-akpọ m na-agwa m na pile na-enye ya nsogbu na ọrịa pile na-enye ya nsogbu achọrọ m ịkọwara ya ihe ọ ga-eme ma ka m na-akọwara ihe ọ ga-eme ka m na-akọwakwara onye ọbụla nọ na obi a ihe o nwere ike ime o nwee onye ọbụla ọrịa pile na-enye nsogbu ma m ga-achọ ka unu tụsaranụ m ozi a biko unu tụsaranụ m ya bụ ihe ka anyị wee nyere onwe anyị aka ihe anyị nọ ebe a nụnwa bụ ka anyị ncha mụkọrịta ihe nwanne anyị na-akọwa na pile na-enye ya nsogbu na ya agachago ụlọ ọgwụ ugboro ugboro ma nya bụ ihe o mechakwa ọ lachite achọrọ m ịgwa ihe ọ ga-eme o nwere onwe ya unu ma na chineke enyechego anyị ihe niile na sọsọ nsogbu anyị nwere bụ na anyị emerodị appreciate the nature anyị amarọ ụdị ihe chukwu meere anyị ahịhịa nọcha n'akụkụ be anyị juru ebe niile bụ ihe na-azọ ndụ mana anyị nwa amarọ ya mana nke anyị ma anyị ga-akọwapụtakwa ya ka ụmụnna anyị ji zọọ onwe ha ndụ ọ bụrụ na pile na-enye gị nsogbu ma nwanne m nwoke a kpọrọ m ihe a ma ndị ọzọ geenụ ntị nke ọma ihe ị ga-ewetara m bụ akwụkwọ kamtoro akwụkwọ eliza ka m gbanye ya n'iru akwụkwọ ebe a akwụkwọ eliza o nwee ndị na-akpọ ya awolowo ndị yoruba na-akpọ ya awolowo ee o nwedịkwa ndị na-akpọ ya eliza side imo state na-akpọ ya eliza side Enugu state na-akpọ ya Kamtoro o nwechara ihe ndị ọzọ aha ndị ọzọ onye ọbụla na-akpọ ya akwụkwọ a dị ebe a kịta ọ bụ na i weta ya mgbe ahụ pile ka na-ebido gị ebido i were ya ị kpata ya ị kpatacha ya ị saa ya mmiri tinye nwa obere nnu just a pinch of salt i tinye nwa obere nnu ị sachacha ya mmiri ị saa ya mmiri fụọ ya ị fọcha ya ị fọta ya half tumbler mmiri ị ga-eji wee fọ ya ga-abụ half tumbler ị fọcha ya ị ṅụọ ya ị ga-aṅụ ya morning and night morning and night ṅụọ ya otu a for three days ị ga-enwere onwe gị ma ọ bụrụ na o mebego gị nke ị na-anyịpụta gị anyịpụta na arụ i tukwuru ala ọ naghị ekwe gị ọ na-anyịwasa gị ukwu na-akwụpụta akwụpụta maka o nwee mgbe ọ ga-abụ ọ bịa i jee ka ị na-eje mposi ị nyịa otu a ọ bụrụ pile na-apụta i chee na ọ bụ mposi ka ị na-aga

wetatụ ebe o buru ibu sinye ya n'ọkụ ọ bụrụ na i sinye ya n'ọkụ ọ ga-anọ n'ọkụ ahụ ihe dịka about 30 minutes o yepụtacha ihe ọfụma ị ga-esi ya ị ga-agbanye ya ezigbo mmiri ihe dịka jug naabọ ka ị ga-agbanye ya ka o wee nwee ike nọtatụrụ gị ihe ị ga-emezi bụ ụtụtụ ọbụla i were ofu cup kute ya bụ mmiri ega ega kamtoro ahụ that is the root ịgbata mmiri ya ahụ itinye ya na bezin itinye ya na bezin ịsacha arụ i tukwuru ala n'ime bezin ahụ ị ga-etukwuru ala n'ime mmiri mmiri kamtoro ahụ ị ga-etukwu ala na ya for 10 to 15 minutes ada akọrọ ya mgbalụ i tukwuru ala na ya in the morning ị nọọ 10 to 15 minutes i kulite i wufuo ya oge abalị i megharịa ya i tukwurukwa na ya ị nọdụ 10 to 15 minutes i kunite i wufuo ya ọ sọ gị i mee ya mgbe ahụ ọ dịtụ obere warm ma ọ sọkwa gị hapụ ya ọ jụchaa oyi the choice is yours ị ga-eme ya otu ahụ for 7 days tutu ị na-emedi ya 7 days ee eh, ị ma-ahụzikwa ihe dịka pile ị ma-ahụzi ihe dịka pile ihe a bụ ihe ndị be anyị ji agwa onwe ha mana oge ụfọdụ na ha anaghị ekwe ekwupụta nọọ i jee a sị gị na onye a na-eme ọgwụ pile i jezie ọ gafee n'azụ ụlọ o weta ihe a o sụjacha ya o nye gị mana ọ na-adị mma ọ bụ na anyị marakwa anyị akọwara ibe anyị anyị ji ya zọọ ndụ ọ gaghị efu gị kọbọ ọ gaghị efu gị shishi i jee n'azụ be gị kpara ahịhịa ahụ were ya wee zọọ onwe gị ndụ biko ụmụnne m unu tụsaranụ m ozi a dịka m sikwa na-ayọ unu ka ụmụnne m ndị ọzọ wee sikwa na ya wee mụta onye ọbụla pile na-enye nsogbu maọbụ gị maọbụ onye ọzọ nyere ya aka site n'ịkụzi ya ihe a m kọwara unu taa ka anyị wee nwee ike nyerere onwe anyị aka ekelekwa m unu ndewonụ